Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mnyamata amene wapha ex wake komanso mamuna wa ex wake chifukwa chofuna kubwezera chipongwe chimene anamupanga ex wake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Fatsani, Fatsani amachokera ku Malawi ku Lilongwe komweko kwa Mwanamanga. Mnyamata ameneyu wapha ex wake akuti chifukwa chakuti ex wakeyo adataya mimba. Umu ndi mmene zilili. Fatsani anali mnyamata amene ankagwira ntchito yakuba nde wakhala akuba kwa nthawi yayitali yee nde mu chaka cha 2022 pa 7 October Fatsani anamugwira atathyola nyumba atamugwira anthu anamukuntha zotsatira zake adakamusiya ku polisi mlandu wake utakambidwa adamutchaja zaka zitatu ndi miyezi koma mu nthawi imene ankamangidwa iyeyu nkuti mkazi wake adali ndi mimba ndipo mimbayo idali ya mwezi nde mkazi wake uja Fatsani atapita ku polisi atamangidwa mimba ija adachotsa chifukwa chakuti sankadziwa kuti Fatsani akhala kundendeko kwa nthawi yaitali bwanji nde Fatsani wakhala kundende kuja ee Nde mwezi unowu watuluka. Atatuluka Fatsani anapita ku nyumba kwa mkazi wake. Anakampeza mkazi wake uja ali ndi mamuna wina. Atamufunsa zikukhala bwanji mkazi uja adamuuza Fatsani kuti ineyo ndinakwatira mamuna wina. Fatsani sanadandaule. Kenako anamfunsa mkazi uja nanga mwana wanga ali bwanji? Mkazi uja anamfunsa Fatsani mwana wake uti? Fatsani adayankha. Mesa nnakusiya uli ndi mimba ndukamba za mimba imene ija mwana uja ali bwanji? Mkazi uja adamuuza Fatsani kuti mimba imene ija ndinataya. Fatsani anakhumudwa kwambiri ndipo anayamba kulalata ukachotse mimba zoona osandiuza udalakwitsa kwambiri izi ndi izi zotsatira zake Fatsani uja anachoka ali wokwiya kwambiri. Ndiye masiku folo amene apitawa Fatsani anatengana ndi azinzake kukampanga kidnap Rozi mophatikizana ndi mamuna wake wa Rozi. Nde anthu amasakasaka Rozi ali kuti Rozi ali kuti mamuna wake ali kuti samampeza. Dzana anampeza Rozi atamwalira komanso mamuna wake wa Rozi atamwalira. Zotsatira zake apolisi adayamba kupanga kafukufuku anapita kunyumba kwa makolo ake a Rozi kukawafunsa mafunso. Tatiuzeni mwana wanuyu anali ndi munthu wina aliyense mdani Makolo ake anati, mm panalibe, mwina ngati pali mdani ndiye ati akhale Fatsani chifukwa choti ndi amene anabwera kudzalalata kudzamlalatira Rozi zokhudzana ndi mwana. Apolisi anapita straight kwa Fatsani kukamfunsa, tatiuze iweyo ndi Rozi panali ubale wanji? Fatsani analongosola mmene zinakhalira, zotsatira zake apolisi anamtenga Fatsani kuti iwe ndi suspect number one, atamumenyamenya Fatsani anawulula kuti eya, Lozi ndamuphadi ndine chifukwa chakuti anataya mimba yanga nde baibulo limanena kuti okupha nzake nayeso aphedwe ndizimene ananena Fasani akuti nkana iyeyo anaphaso Lozi ndipo iyeyo sakuona vuto lina lililonse pokupha Lozi chifukwa chokuti mau a Mulungu akuti amatelo zimene amakamba iyeyo ndichoncho akuti mau a Mulungu amanena kuti okupha nzake nayeso aphedwe akuti iyeyo wapanga chimozimozi ndipo kugwira ndende sakulabadila Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengere phunziro. Azimayi, musanachotse mimba chonde kamfunseni mwamunayo chifukwa azimuna ngati amenewa pa dziko lapansi pano anakalipo ndipo alipo ambirimbiri nde ndi bwino musanapange chiganizo china chilichonse kamfunseni mwamuna wanu kuti mimbayi ndichotse? Osamangochotsa mimba musanagwirizane ngati mwamunayo sangakwanitse Kulera mimba imeneyo kuli bwino kuchosa koma osamangochosa mimba poti inuyo mwafuna lekani zimenezo.